a ko wa huwa lezi ala de ye masa ye
anzala mina samai ma'an mm. ala de ye ji jigin
ala de ye ji jigin ka bɔ mm. kabakolo la mm.
ji in jiginnen dun fa akhrajna n nana falenni kɛ n'o ji in ye fɛn o fɛn n'a b'o falenni ye ji in de b'a bɛɛ falen
min bɔra sanfɛ o ji min bɔra sanfɛ o i ye ji min soli k'a sɔn ji de b'a bɛɛ falen falenfɛn bɛɛ fa akhrajna minhu an tilala ka bɔli kɛ o la ka o hawu in sisan ɲɔgɔn tafsirikɛlaw ka ɲɔgɔn sama de bɛ hawu in nɔfɛ dɔw ko al hawu huna o ko dɔmiru na aidun ilal ma'i dɔw ko la bal ila nabatati

n'i ye sɛnɛ kɛ sisan n'u falenna u kulɛri bɛ kɛ nuguji de don wa binkɛnɛ kulɛri wala binkɛnɛ kulɛri o de ye khadiru ye yan quoi o tuma na a ye binkɛnɛ kulɛri ta voilà o tuma na nukhriju minhu ɔ nin hawi in de samani de b'o la tuguni nukhriju minhu o tuma na ko o toujours kuma bɛ ji in de kan mais nin ko ko khadiran k'o de ka surun dɔmiru in na ka tɛmɛ ji kan parce que khadiru donna ji ni dɔmiru cɛ o tuma na sisan ko a kan bɛ an ye bɔli kɛ o fɛn bagaman in de la walima a ko ko cogo di binkɛnɛma in de la habban fɛnkisɛw la o tuma na habbu kɔni bɛ bɔ bin de la a tɔgɔ ye di binkɛnɛma in de la o tuma na

tamuru walakin huna nin ye fɛn de ye ɲɔ tizanw ani malo tizanw o n'a ɲɔgɔnna a bɛ ka kuma o de kan yan sisan namasa wala namasa fana bɛ ten naam wa mina nakhli wa mina nakhli a ko ntamaro la sa min tɔliha an ye falenni kɛ o bolo la ni i n'a fɔ sisan ni ntamaro falenna ka kɛ ntamaro juba ye a bi bolonin dɔw bɔ o bolonin ninnu de la ntamaro yɛrɛ bi don o la tari i m'a faamu dɛ o kumana a bi fɛn min bɔ fɔlɔ o ye tɔliw ye o kumana boloninw bɛ fara fara ka bɔ tɔliw de la sisan tɔliw ye falenkun de ye a denw ta yɔrɔ la sisan kinwanun o tuma na ko olu ye u tusunama don kinwanu kɔrɔ de kɛ anakida

a bɛ tɛ daniya dɔw ka surun fɔrili la n'an ma fɛnw ta an b'a fɔ cogo di ka fɛn kunlen dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ka wala o kɛ k'a sama o kumana pour que ka ninnu bɛ ka siran hali bi nafigiw de ɲɛ kuranɛ kan parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ mutashabihu ye walima mushtabihu ye mɔgɔ danganenw mago b'o dɔrɔn de la kuranɛ na pour que k'a jira ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye bon o la kuranɛ tafsirikɛlaw cɛsirila u ka waati cogoya la bon cɛsiriba bi bi waati mɔgɔw de bolo bon o kuma na a ko wa minha ma hiya daniya ba'idatun faktafa bi zikril qaribati anil ba'ida n'a ko ko daniyatun ni dɔ ko ni kuranɛ ko daniyatun dɔ bɛ sanfɛ

tafsirikɛla ko la yaani taqikumul harra wal barda ayiwa a b'aw kisi funteni ma a b'aw kisi nɛnɛ fana ma mais a ma nɛnɛ fɔ a ye funteni de fɔ parce que o ko ka gɛlɛn quoi o kuma na kuran tafsirikɛlaw ko a fila bɛɛ de ko don mais a bɛ kelen ta dɔrɔn ka kelen to yen bon ani bɛɛ ye kun ye dɔrɔn ka sira da kafiriw ɲɛ silamɛya kɔnturu la naam a ko cogo di wa jannatin ani jardin caman min a'nabin kabini nbeku la aw ko raisin mm-hmm. o kuma na an ko bamanankan la ko nbeku a tubabuw ta ye raisin ye bon comme anw ka farafin raisin o ye nbeku de ye ɔ o kuma na o la n'i ko raisin dɔrɔn an bɛɛ b'a kalan kilasi kɔnɔ de ko nbeku voilà mais sisan de raisin sera ka caya i yɛrɛ b'a ye nbeku de sugu la ten walima i b'a sɔrɔ k'a dun mais fɔlɔfɔlɔ raisin kun ti yan raisin kun ti yan fan si fɛ n'a b'a kalan yɛrɛ ara ahan arabuw ka kalan na dɔrɔn a b'a kalan a b'a foto ye arabu livuru la ko nin de ye inabu ye ɔ mais k'a yɛrɛ y'i ɲɛ na walima k'a don i da o kun o kun tɛ sɔrɔ an fɛ yan o kuma na min kun ka surun ale la an fɛ yan o ye nbeku de ye voilà a bɛ faamu wa zeyituna ani zeyituna ani grenadi i y'a dɔn a bɛɛ bɛ grenadi dɔn sa na mushtabihan aw mutashabihan ko u bɔ u bɔ fɛn ɲɔgɔnyalen don kuran tafsiri ko yiribuluw la ko walima den yɛrɛ la i b'a ye a dɔ ye dɔw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ yecogo la nka i b'a sɔrɔ u bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ diya la ani kumu na i y'a ye naam unzuru ɔ aw ka filɛli kɛ ni kodɔn ye bani ila samarihi ka na yiri in den dama ma fɔlɔ naam parce que marhala marhalaw de don n'i ye n'i ye mangoro ni mangoro ju b'aw ka so naam a lajɛ fɔlɔ a bɛ bulu min bɔ n'o y'a tɔliw ye naam ka sɔrɔ ka na feere kɛ o la ka tila ka na mangoro den k'o la ah, o mangoro den mana se hakɛ dɔ la mm-hmm. n'i y'i ɲin kɛ k'a kari i b'a dɔn a tɛ se ka dun n'a kumunen tɛ a ka ko mais a bɛ tɛmɛ o kan mm-hmm. a bɛ ja wɛrɛ ta tuguni min ni fɔlɔ in tɛ kelen mm, an kɔni b'o dɔn parce que mangoro gere anw ye dɔ k'o ka garibuya la a bɛ tɛmɛ o fana kan ka na marhala wɛrɛ ta mais a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan tɛmɛ n'a ye n'a denna quoi wa yanihi a n'a mɔ kuma cɛ jiri bɔ kuma jiri den bɛɛ a bɛɛ bɔ kuma n'a mɔ kuma cɛ marhalaw don a zaban filɛ nin ye n'i ye zaban bɔ waati dɔ la a tɛ se ka dun a tɛ kun i la yɛrɛ ɔ mais jɔni de b'a bɔ o la ka na n'a ye ka na n'a ye fo ka na se a di dunbaa ma ah. docteur tɛ ka k'a visiter furakisɛ tɛ ka ka d'a ma c'est à dire ala bɛ ka k'a ka masaya kabako ma jira mɔgɔw la yan mhm. ko masa min bɛ se ka nin kɛ ah. o bɛ yen o ka kan ka bato o tuma na a y'o de fɔ yan ko mhm. unzuru a ye filɛli kɛ ni kodɔn ɲɛ ye o don wa ila samarihi ka na yiri in yɛrɛ den ma iza asmara n'a ye den bɔ wa yanihi ka taa s'a mɔni ma ah, a jiri den bɔ kuma n'a mɔ kuma aa marhala caman don dɛ si gere yɛrɛ a bɛ se ka ɲimi yan ɔ mais ni a n'ayu kɛra ka a mɔ a ka di ahan bon o kuma na ala min sera k'a tɛmɛ tɛmɛ nin sira ninnu fɛ fo ka n'a bila e adamaden ka hakɛ la maana ko i ka kan k'a dɔn o ala bɛ yen unzuru bi aynil itibar na inna fi zalikum i k'a dɔn inna fi zalikum nin kabako in aw ye aw ye la ayatin nin ye kabakobaw ye dɛ nka kabakoba don mɔgɔ de ye li qawmin toujours mɔgɔ de ye minnu da bɛ ala yɛrɛ la sinon n'i y'a jira minnu dalen tɛ o ko non sudfa don sudfa a ka kan ka kɛ tan de parce que a dilala tan de a dara tan k'a fɔ ala y'a da tɛ dɛ bi maana nin y'a cogoya yɛrɛ de ye naturellement tabiiyan naturellement voilà c'est nature bon ni dabaa tɛ nature la i y'a dɔn o ye kabako ye mais ka sɔrɔ tubabu yɛrɛ ka kalan dɔ bɛ yen recherche mɔgɔw ka kalan dɔ bɛ yen ko foyi tɛ yen ni fɛn dɔ m'a kɛ wa foyi tɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ bon o yɛrɛ b'olu bin yan o foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni fɛn dɔ m'a bila yen wa foyi tɛ yen fana ko a bɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ u b'u ka exemple ta. ko i bɛ yiribulu buzetɔ ye ko ni tɛ yiribulu yɛrɛ la min b'a lamaga ko mɛ fiɲɛ de bɛ yen min bɛ yiribulu lamaga mana n'i ye fɛn o fɛn buzetɔ ye fanga dɔ de b'a bɔ yen o kumana ni o kɔni n'o sabatira ka ban nin yɔrɔ in b'olu ta ye pewu n'i ye nin fɛn in lajɛ i tɛ se k'a fɔ ko natiri don la parce que tubabuw filɛ dɔkitɛriw filɛ ni kɔnɔnabana b'i la u bɛ jateminɛ kɛ furu la n'u ma fɛn ye furu la u bɛ nugudenw lajɛ mɛ kuma dɔw la u t'a sɔrɔ nuguden yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tiɲɛnen don mɛ bi dɔkitɛriw y'o dɔɔni sɔrɔ u bɛ adamaden nugu tigɛ ka bɔ a kɔnɔ pewu ka mana don a la kumana n'u ye mana don a la a ka ca la u b'i ladi fɛn goniman dun de la n'a bɔra o la i b'i balo bɔn o kumana n'o sera ka kɛ o b'a yira ja nugu in olu kun kan ka tigɛ k'a fili de ah. mɛ a tɛ se ka tigɛ ka fili fo i ka mana don a la kumana o kɔrɔ ye a tɔ kun mago bɛ santimɛtiri hakɛ dɔ la fo jagoya o ka fara a kan mɛ hakili jumɛn y'a kɛ ten parce que olu y'a dilalen sɔrɔ ye o kumana tigi bɛ ko la tigi bɛ ko la dɛ ɔ nin yɛrɛ ye kabakoba de adamaden yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i adamaden yɛrɛ lajɛ kabako bɛɛ bi ban yen parce que minɛnw de b'i kɔnɔ komi minɛnw bɛ machine kɔnɔ cogo min n'i ye ji min o bɛ dan yɔrɔ dɔ la o ji in fana o bɛ tila ka munumunu ka taa don yɔrɔ wɛrɛw la pour que i ka se ka balo bɔn o ji minnu bɛ taa olu ni joli de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tila ka dumuni kɛ mhm. k'i kɔnɔ fa tewu o dumuni in fana o ɲumanw bɛ tila ka ta ka taa sira dɔw fɛ farikolo bɛ balo n'o ye ah. nafaba tɛ minnu na mhm. ala y'olu tɛmɛ sira bila mhm. tɛmɛ sira bila min don c'est pas que ni kanali faraji bɛ woyo o tɛ tɛmɛ sira bɛ yen a bɛn'a fɔ fɛntigi ye a anw tɛmɛna koyi a ti bɔ a yɛrɛ ma ni bana ni bana jugu tɛ abada kɔnɔ fadalatiw ti b'u yɛrɛ ma u b'a f'u ye de ko an bɛ fɛ ka bɔ kumana bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ala ye kabako nin ye kabakoba de ye ala ka masaya la wa wa fi anfusikum afala tubsirun ala ko kabako bɛ fɛn caman kabako bɛ a yɛrɛw la n'a sɔrɔla a ka ye yɔrɔ ka ca ɔ bon kuma na n'i ye nin bɛɛ lajɛ ni kodɔnna dɔ tɛ a bɛ se ka ɲɛ dɔrɔn ni kɔnɔ fara dumuni na n'a ye dumuni nafa ta dumuni bɛ bɔ a yɛrɛ ma mɛ ala k'o la n b'a kɛ kodɔnnaw de la pour que u kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a bɔ kuma sera a b'a fɔ a yɛrɛ ye n bɔ kuma sera fɛntigi bɛ wuli ka taa bila yɔrɔ la a tɛ maa tɔɔrɔ yɔrɔ min na o ye koba de ye o ye koba de ye o ye hakili de ye min dira a ma mɛ n ti hakili in yɛrɛ nɔfɛ fɛn yɛrɛ bɔcogo o de ye kabako ye n'o tɛ baganw b'u ta bɔ olu mago t'a la mɛ ala ye hakili de di adamaden ma ko e ka t'i ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ e kana mɔgɔw tɔɔrɔ e ye hakilitigi ye o ye fɛnba ye ala ye min di mɔgɔw ma mɛ olu tubabu ninnu walima recherche scientifique ninnu olu sera k'u ka ɲinini bɛɛ kɛ n'o hakili in de ye an m'an hakili kɛ ka baara kelen de kɛ n'o tɛ kalan ye tiɲɛ ye ko ɲɛɲini ye tiɲɛ ye ko dɔn ye tiɲɛ n'i y'a ɲini fana ala b'a d'i ma man jadda wajada man jadda wajada ni maa o maa y'i cɛsiri i bɛ se fɛn dɔ ma kuma na ala dɔnni kɔni k'a fɔ ala bɛ yen kɔni hali ɲɔgɔn sama t'o la o kɔni ye kɛnɛkanko yɛrɛ yɛrɛ ye parce que hali bi o minɛnw bɛ yen mm. tubabu n'a ka ko ɲɛɲini ni ko dɔn bɛɛ a ma se yen fɔlɔ mm, mm. n'o minɛn dɔw tiɲɛna o changeli dɔnni si tɛ yen bi ni ɲɛ tiɲɛna min bɛ se k'a falen o dɔnni ma sɔrɔ o dɔnni ɲinina ka dɛsɛ kolo ko to dɔnni si tɛ yen bi ni tuloden cira min bɛ se k'a kɛ ka min kɛ o tɛ yen bi mɛ n'a sɛgɛnna walima bana dɔ y'a sɔrɔ aparɛw bɛ yen a bɛ don tulo kɔnɔ ka kumakan bonya ka kumakan bonya pour que a tigi ka mɛnni kɛ mɛ o b'a sɔrɔ tuloden ma ci dɛ a sɛgɛnna de mɛ n'a cira dɔrɔn a tɛ kuma tɛ yen ni ɲɛ fiyɛna c'est-à-dire bugun ye ɲɛ datugu o ko tɛ ni ɲɛ fiyɛna dɔrɔn c'est fini kodɔnnaw tɛ se ka foyi kɛ bilen mɛ sisan u sera ka min kɛ hali ni ɲɛ cira u bɛ se ka ɲɛkisɛ dilan k'a cɛ ɲɛ k'a don i ɲɛ na hali maa t'a dɔn ko fɛn b'i ɲɛ na mɛ a tɛ yeli kɛ tuma na nin bɛɛ bɛ ala ka ala bɛ yen toujours mm. a bɛ dɔnni d'an ma nka kuma dɔ la a b'i jɔ yɔrɔ dɔ la an k'a dɔn ko a bɛ yen ahan ma utitum min al ilmi illa qalila bɛrɛ ma di mɔgɔw ma o sinon docteurw y'u seko kɛ mais hali bi ni biɲɛ dimi y'i minɛ ɲɛ ma sɔrɔ o la tubabu bolo hali bi u bɛ biɲɛ dimi ni n ko biɲɛ dimi c'est à dire degerew de don quoi n'a sera marhala dɔ la kaban c'est fini o y'a bannen de ye pewu o marhalaw bɛ yen bon nin bɛɛ b'a yira ko faamukɛla dɔ de ye mɔgɔ dilan ala k'an dɛmɛ wa ja'alu wa ja'alu nin bɛɛ kɔfɛ u ye kɛli kɛ lillahi ala la suraka
jɛɲɔgɔnw na al jinna jinɛw na

a ko cogo di nin bɛɛ kɔfɛ wa ja'alu lillahi suraka alijinni u tilala ka na fɛn wɛrɛ fara ala kan n'o ye jinɛ kafiriw ka fɛn jiralenw ninnu la n'o ye boli ninnu ye sa u nana boliw bato parce que sɛtanɛ de y'u su ka kɛ o kan o tuma na ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa kɛna minali jini sɛtanɛ kun bɛ sanfɛ a bɛ mɛlɛkɛw cɛ la ko wa kɛna minali jini ko jinɛ dɔ kun don

ka mɔgɔw bila ka boli bato o tuma na o yɔrɔ de la setanɛ jinɛ tɔgɔ nana yan wa suraka u ye jɛɲɔgɔnw kɛ ala la ali jinna u ma jinɛw kɛ jɛɲɔgɔn ye dɛ jinɛw de kɛra sababu ye u ka jɛɲɔgɔnw kɛ ala la tari ma faamu de haisu atauhum fi ibadati l awsan tuma min na u faral'u kan ka boli bato dɛmɛ
wa khalaqahum wa khalaqahum k'a sɔrɔ ala yɛrɛ de ye jinɛ ninnu da jinɛ ninnu ala de y'o da el insu wal jinn ma khalaqtu l jinna illa liya'budun o tuma na ala yɛrɛ de y'u da ala ye fɛn min da n'o y'e su ka kɛ fɛn kan e k'o bato k'i bɛ nafa sɔrɔ o la k'a sɔrɔ ala de y'a da o kɔrɔ ye dalilu t'e bolo naam wa kharaqu lahu banina wa banati wa kharaqu u ye bɔnyɛrɛla kɛ u yɛrɛ ye lahu ala ye k'a fɔ ko a bɛ ala bolo banina denkɛw bɛ ala bolo mm. wa banati o don wa denmusow bɛ ala bolo bi ghairi ilmin dalilu foyi t'u bolo a fɔli la kira m'a f'u ye nabi ɲuman m'a f'u ye den tɛ ala bolo den tɛ ala bolo subhanahu ala ka sani wa ta'ala ala se kɔrɔtara amma yasifuna u ka ka nin mankutu jugu min fɔ ala ma o don kisi dɔ ni silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ cira ɲɔgɔn na isa ko la ko isa ye ala den ye mais diinɛ ɲɛmɔgɔ in y'a ɲininka ko mais ko ala den yɛrɛ de don ko ɔhɔn hmm. ko ala den don a ko kɔrɔ ye den ka di ala ye hmm. ko ɔhɔn ko mais ni den ka di ala ye ala min ye setigi ye mais mun na a ma foyi ta den kelen kɔ hmm. ko fɔ k'o de jaabi a kisu ko ko mais ale tɛ se k'o jaabi parce que non non cɛw ko kisu ka kan ka se k'o jaabi parce que ni ala bɛ fɛn min fɛ o caman de ka kan ka y'a kun parce que ale de ye setigi ye mais ala bɛ fɛn min fɛ a ma foyi sɔrɔ o la den kelen dama kɔ ah. ko bon ale tɛ se ka foyi faamu o yɔrɔ la kisu fana ko ale tɛ se k'o jaabi hmm. ale kɔni bɛ min dɔn ala de ye a ko o ka ca dɔ de ye ah. mhm. na

u bɛ sati dilan i b'a fɔ adamaden jɔlen kuma na a ye mun ladege adamaden parce que adamaden bɛ yen ka kɔrɔ n'i ye sati dilan k'a kɛ adamaden ye adamaden bɛ yen n'i y'a kɛ wara ye wara bɛ yen badi'u samawati ala de ye sankaba inventé a kun tɛ yen fiyewu a ma foyi ladege n'a ye ale de y'a bila yen badi'u kɔrɔ de y'o ye wal ardi ani dugumakolo anna yakunu lahu den bɛ kɛ o ala fɛ cogo di muso tɛ ala min bolo
wa ala yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ da
o ala in ni fɛn o fɛn ye ani a b'a dɔn a bɛ dafɛn bɛɛ dɔn min ye mɔgɔ ye min ye jinɛ ye min ye sa ye min ye wara ye min ye kɔnɔ ye ala bɛ dafɛn bɛɛ dɔn ani mɛlɛkɛw na

ala in ala kulli shay'in fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wakilun a bɛɛ kɔlɔsilen b'ale de fɛ mm-hmm. a ko cogo di zalikumullahu rabbukum nin de y'a ka ala ye min y'a ma ye kɔni mm-hmm. ma foyi tɛ yen n'ale tɛ i mana fɛn o fɛn ye ale de y'a bɛɛ daba ye fa'buduhu mm-hmm. a y'a bato o kɔrɔ ye a ye tugu a kɔ wa fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'a y'a ɲɛ na an'a ti min y'a ɲɛ na a bɛɛ kɔlɔsili bɛ ala de bolo ala de b'a bɛɛ kunna kɛ hafiz wakil bi maana kɔsɛmɛ yɔrɔ walima mɔgɔ min jɔlen don ni fɛn ye maana ala de jɔlen bɛ ni nin bɛɛ ye kabakolo ti bin dugu ma ala de jɔlen don n'a ye ayiwa an mago jɔ sanji la ka

ɲɛnafilɛliw ti ala meleke nka ala bɛ ɲɛna wahuwa
nka ala kɔni gɛn bɛ ka yeli tigiw datugu meleke wahuwa allatifu ala de ye hinɛ masa ye alkhabiru dugulen don a b'a ka jɔn dɔn kojugu mana ko la tudrikul absaru ko ɲɛw ti ala meleke mais an b'a fɔ ko ɲɛw ti ala ye an ka fɔcogo y'o de ye mais tiɲɛ yɛrɛ la arabukan in t'o ye la tudrikul absaru o kɔrɔ tɛ ɲɛw ti ala ye ar-ru'yatu wal idrak o ka jan ɲɔgɔn na kojugu mɔgɔ bɛ fɛn ye ɲɛ yɛrɛ la a filɛ nin ye k'a sɔrɔ i ma idraku idraku ye mun ye ka fɛn faamu a hakika la i n'a fɔ sisan an sigilen fɛn dɔ donna an cɛ la e bɛɛ wulila e a ye koyi a bɛ ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a tununna dɔ ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye nin kɔni sa don dɔw ko ko sa tɛ dɛ a tɔgɔ ye di ko nin ye ɲinɛ de ye mais dɔw y'a ye o u y'a ye mais u y'a ye dɛ mais u ma idraku k'a kan voilà u ma idraku mais u y'a ye c'est-à-dire yeli tɛ quoi faamu el idrak bi mana ka fɛn bugunnatigɛ k'a faamu ala tɛ bugunnatigɛ parce que hali alijinɛ kɔnɔ hadisaw bɛ yen k'a fɔ lahara alijinɛ kɔnɔ alijinɛnadenw bɛ ala ye mais o hadisa kelen b'a f'u ye fana alijinɛnaden si ka ala ye cogo ni dɔ in ta tɛ kelen dɔ ka ala ye o bɛ ala ye cogo min na i bɛ min b'i duguma o t'a ye ten nka a bɛ ala ye a bɛɛ ye ala kelen ye mana el idrak wa ru'ya olu ka jan ɲɔgɔn na mana u ka dalilu kɛ nin ko ɲɛ tɛ ala ye la tudrikul absar ɲɛ si tɛ ala ye la la la ala m'a fɔ ɲɛ t'a ye yan nin yɔrɔ in na a m'a fɔ ten a ko ɲɛ tɛ ala lasa ɲɛ tɛ ala lasa exemple wɛrɛ bɛ yen an sigilen sisan mɔgɔ dɔ nana a ye kuma dɔ fɔ a taara dɔ nana sisan e o ko ko cɛ in sera aw fɛ yan anw bɛ ka k'a ɲini bon a y'a taamasiyɛn ko karafati min b'a la k'o ye bilenman ye ne kɔni b'a fɔ aa bon ne ne m'a ka karafati lasa nka cɛ kɔni kun bɛ yan o tuma na an y'a ye walakin lam nudrikhu a tiɲɛ na ne kɔni m'a ka fini lasa kosɛbɛ n m'a ka fini lasa mais o kɔrɔ ye i y'a ye mais i ma i ma a lasa quoi sinon n'i tun y'a lasa n'a fɔra ko karavati ka bilen i tun b'a fɔ tiɲɛ don bilenman don o tuma na yeli ani fɛn faamuni k'a lasa olu tɛ kelen ko ɲɛ tɛ ala lasa ala kan bɛ mun ma yan i mana ala dɔn cogo o cogo ka ala faamu i bɛ dɔ de dɔn a na ala tɔ bɛ o bɛɛ kɔfɛ la tudrikuhu l-absar kodɔnna ka kodɔn ɲɛ ti alaya lasa ani filɛli ko ti ɲɔgɔn ka sira foyi de kan ɲɛ ti ala ye ɲɛ bɛ ala ye parce que hadisaw sabati mais tilalen kelen don masabu in ye fila dama de ye sunna shia shiaw kɔni ka sira kan a ti ye mutazilaw fana ka sira kan a ti ye mais sunna sira kan lahara a bi ye ayiwa olu ka sira kan lahara a bi ye mais o naziratu in minnu ko a ti ye e y'a kɛ filɛli min ye olu ma k'o ye o nazira o filɛli in bɛ ka taa ala ka koba minnu kɛra i ye alijinɛ kɔnɔ wala ko o ye ala ka nɛɛmaw yeli de ye ko mais ala yɛrɛ yeli tɛ mais sunamɔgɔ caman taara o kan an hakili la n kun ye dɔw kalan mutazila mɔgɔw de ko mhm. ko nin aya in ko a kɔrɔ yɛrɛ de ye ko ala ti ye ɲɛ na fiyewu mhm. nka sunamɔgɔw fana olu y'a sabati ko a bi ye ɲɛ yɛrɛ la ko kuranɛ nana n'o ye ani suna ko parce que ala yɛrɛ ko wa wujuhun yawma izin

ko lahara don kafiriw ani walejugukɛlaw ko ala dogolen don olu la mais minnu ko ala ti ye fiyew yɛrɛ olu bɛ nin bɛɛ tafsiri n'u yɛrɛ ka faamu de ye olu b'a fɔ k'a fɔ ko ala ko k'a dogolen don ɲɛ dɔw la k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw b'a ye k'a kɔrɔ t'o ye ko ala ko ale dogolen don ɲɛ dɔw la an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko ala dogoli olu la k'o ye ala ka hinɛ dogoli de y'u la mm. yafa min ni ala b'o kɛ jɔn ma i ka kisi ko a kɛlen bɛ k'o kɔ don ninnu ma mm-hmm. k'o de ye ala dogolen y'u la a kuma man nɔgɔ mais ala bi ye hmm. n'ala ko a bi ye a bi ye mais yecogo peut-être e ni ne jigi bɛ a kan ko an bɛ taa a sigilen de filɛ tan ah. bon mais ala de b'a ka alaya ɲɛ dɔn ah. e ni ne bɛ min miiri la tudiriku labsar ah. ala ala faamu tɛ ala ala fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire kodɔn ɲɛ tɛ ala ka ko faamu e kɔni ne ni e bolo kɔni n'an donna kɔni n'ala filɛ don sera an bɛ taa an jɔ k'a filɛ e e ni ne bɛɛ labɛnnen don e ye ko a sigilen filɛ mais peut-être a bɛ ye yecogo wɛrɛ la min tɛ nin si ala yɛrɛ de b'a ka ko ɲɛ dɔn ɔ o tuma na olu k'a minɛ ala k'a yira an na amiina yarabi ayiwa mais kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ kalla innahum an rabbihim yawma lamahjubun ɔ o y'u k'u ka dalilu de ye ko n'i y'a ye ko ɲɛ dɔw ti ala ye k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw b'a ye mutafifina aya tan ni duurunan y'o ye ɔ nka alimami maliki ko ko n'a sɔrɔla muminiw tɛ ala ye lahara ko ala tun tɛ kafiriw lebu n'a yebaliya ye nka alakira yɛrɛ y'a kalan lilezina ahsanu alhusna wa ziyada suratu yunusu aya mugan ni wɔɔrɔ suratu yunusu aya mugan ni wɔɔrɔ ko alakira y'a kalan kuranɛ aya kalan lilezina ahsanu alhusna mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ye yan ko a kana siga dɛ ko ɲuman b'a ɲɛ ye n'o ye alijinɛ ye wa ziyada ko wa dɔ faralen b'a kan dɛ alijinɛ dama tɛ dɛ ko a tɔ bɛ kɔfɛ ɔ ko a tɔ min bɛ kɔfɛ k'u ye kira ɲininka kira ko ala filɛli ayiwa nin ye yunusu aya mugan ni wɔɔrɔ o tuma na wa ziyada o kɔni o ma walawala minnu kɔni ye ɲuman kɛ ko ɲuman b'u ɲɛ ko wa dɔ faralen b'a kan mm-hmm. ɔ tafsirikɛlaw ko ko kira ko salasalam min faralen b'a kan k'o de ye ala yeli ye mais ɲɔgɔnsama tɛ nin na o mais n'ala ko a b'a yira a ka jɔn na mun na i t'a ye ale de y'i da a bɛ i capacité dɔn c'est à dire a bɛ i mutawayatu dɔn quoi i man ka min ye n'o b'i halaki a b'o bɔ a la i ka i bi bɛn min ma a b'a jira i la o la o tɛ yan i y'a ye wa o tuma na an b'a faamuya siga t'a la n'ala ko a b'a jira a ka jɔn na ala bɛ se ala de y'a dogo a ka jɔn na o mais munna n'a ko a b'a jira a la a tɛ se a bɛ se Parce que aw bɛna min miiri k'a fɔra ko musa ko k'a bɛ fɛ ka ala ye ko ala ko ko ko kulu filɛ n'o lan tarani unzur ila aljabal ni kulu sera ka to a nɔ na sawfa tarani mais kulu yɛrɛla soyika y'u bɛɛ sɔrɔ u kirinna parce ala tun tɛ fɛ k'a jira musa la n'o tɛ ala bɛ musa ka mutawayatu dɔn a bɛ bɛn hakɛ min ma mɔgɔya yɛrɛ bɛ bɛn hakɛ min ma ala b'o dɔn ɔ mun b'a jɛ pour que ka ne ala ye ye cogo dɔ la ala b'o fara mɔgɔya kan k'a jira a la kɛ walima mun bɛ n yɛrɛ la ni n ka dafɛnni in tɛ se ka n ye mm. ala b'o bɔ a yɛrɛ la i k'a ye kɛ o bɛɛ se bɛ ala ye o o tuma na o tuma na yeli kɔni an sigilen bɛ k'a kɔnɔ. o tuma na wa ziyada min i y'a fɔ yunusu la a ko ko kira y'a kɔrɔ fɔ ni ala yeli de ye. ɔ n'i mago b'o la i bɛ durul mansur lajɛ durul mansur juzu naaninan paji nimoro kɛmɛ saba bi duuru ni wɔɔrɔ i bɛ nin dafalen sɔrɔ a kɔnɔ yen mhm. bɔn hadisa wɛrɛ bɛ yen ala kira y'a fɔ salasalam tuma min na n'u ye kira ɲininka ala yeli la ala k'u ma innakum satarawna rabbakum iyanan satarawna rabbakum iyanan ko ko ala bɛ ye wa mm. ko kira ko aw bɛna ala ye aw ɲɛkisɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko o bɛna kɛ mm. ayiwa n'i y'a lajɛ bukari fana suratu kafi tafsiri la ale fana nana ni nin kuma kelen ye muslimu fana a kɛtɔ ka kuma fadlul masajid a b'a fɔ ko fadlu salati subhi wal asr n'i ye o lajɛ muslimu na muslimu fana nana ni nin ye ko a bɛna ala y'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ye musnafu fana lajɛ fi sharhi sunnati o juzu filanan page numéro kɛmɛ fila mugan naani n'a y'o lajɛ o fana bɛ nin fɔ ko kira ko a bɛna ala ye a ɲɛ a ɲɛ yɛrɛ la iyanan ɲɛ ŋɛ ɲɛ ŋɛ o kuma na o b'a yira k'a fɔ ala bi ye anw ka faamu cogo y'o ye dɛ mais siya ko ko ala ti ye ɔ o fana bɛɛ n'i ka faamu cogo don komi an ma se yen fɔlɔ nin bɛɛ kɔni ye mɔgɔw kɛlen ye k'u labɛn fɔlɔ kumaw fɔcogo fɛ ko a kan ka kɛ nin

wa kila elmuradu la tuhitu bihi ale yɛrɛ nana n'a fila bɛɛ ye a ko dɔw ko ko ala ti ye mais ko ala bi ye nka k'o ye lahara ye ko mais dɔw ko yeli yɛrɛ tɛ koyi ko elmuradu la tuhitu bihi n ye fɛn ye ani n ye fɛn bugunnatigɛ ko kelen tɛ ko ala tɛ bugunnatigɛ de naam na wahuwa latifu lkhabir ala de ye masa ye hinɛ masa don ala bɛ hinɛ el khabir a b'a ka jɔnw dɔn kosɛbɛ ala bɛ hinɛ ala b'a ka jɔnw dɔn parce que hakika yɛrɛ la ala el latifu mun na el lutfu o ye hinɛ ni makari de ye quoi i yɛrɛ bɛ fɛn ɲɛnama dɔw ye tumuni dɔw ye u b'u kurukuru kuru ɲɔgɔn kan cogo min na ka taama i b'a dɔn ala ye latifu ye i bi ala ka makari n'a ka hinɛ dɔn o dafɛnw na quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mais an ka maaya yɛrɛ ala ka hinɛ an bɛ balo n'o de ye n'o tɛ ni ala ka funu kun y'a ka hinɛ kɔn an si tɛ balo diɲɛ bɛ halaki o kuma na el latifu ala ye hinɛ masa ye el khabir ala b'a ka jɔn dɔn a b'a dɔn kojugu a b'a dɔn kojugu parce que ɲɛda min sin bɛ anw ma anw b'o de dɔn mais min bɛ ɲɛda in kɔfɛ ala de b'o dɔn min bɛ ɲɛda kɔfɛ ala ɛ min ye Seydina Ali faa n ko a ye ɲɛda ɲuman de yira n'a ye n'a ye seli kɛ n'a ye suran dɔ ta a b'a kan legelege a bɛ yɛrɛyɛrɛ ɛ ko nin bi siran ala ɲɛ dɛ a y'i t'o la n'a ye raka fila seli a b'i tori ka gɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ma sigi hali o rasiw ma sigi a kɔ parce que ko ko nin ye mumini de ye seyidina ali ka garidiɲɛw u ma siga cɛ cɛ ye cogo la quoi tellement que a bɛ ka ka seli ka nafilaw seli yanni fajiri cɛ a bɛ yɛrɛyɛrɛ cogo min na a n'a yɛrɛ bɛ cogo min na kamini kɔfɛ a bɛ ka ka na a bɛ ka ka na fo ka taa aran fɔlɔ la garidiw ma se ka foyi faamu a na ala jɔn kɔ a nana ni nin ɲɛda in de ka ka seyidina ali ka hurasu eh, garidi bɛɛ kɔrɔnpe parce que u dara a la k'a sɔrɔ alakira y'a fɔ ko du- diɲɛ ti wuli fiyewu fo waati dɔ ka se ko e yɛrɛ bɛna tigɛ i ka seli la dɔ ka seli kɛcogo kama aw bɛna tigɛ a ka kuranɛ kalan na dɔ ka kuranɛ kalan jacogo kama ko mais walahi n'u balola ko diinɛ in bi bi k'u bɔlen don diinɛ na i n'a fɔ n'i ye kala sama k'a bila o y'a bɔlen kala la cogo min na k'u ni ala cɛ ka jan ten an filɛ o tile de la an filɛ o de la bi cɛ taara fo aran fɔlɔ de la ka sɔrɔ ka seyidina ali gosi ni bamuru ye asadulayi kafiri cɛ min tɔgɔ bɛ kafiriw jatigɛ ala y'a to janfa la ala kana an to janfa la naam tiɲɛ yɛrɛ don nani kɔni kɛra aw adamadenw ma sa dalu yeta caman na ka bɔ a ma yɔrɔ ni maa min ye yeli ɲuman kɛ
i y'o k'i yɛrɛ ye

dalu yeta kɛnɛ kan dalu yeta o caman nana aw ma sa dɛ ka bɔ aw ma yɔrɔ
faman absara ni maa min ye yeli ɲuman kɛ i kɛ ala ka dalu ɲuman ninnu na fali nafsihi i y'o k'i yɛrɛ de ye nga ni maa min y'i yɛrɛ fiyen ka bɔ ala ka dalu ma i mako ma k'a la i y'a k'i yɛrɛ la ne muhamadu kɔni ma kɛ aw adamadenw kan bi hafizin ko ne b'aw kɔlɔsi k'a fɔ ne kɔni ye a fɔ ye jɛnɛya man ɲi dɔlɔ man ɲi hasidiya man ɲi mais ka taa yaala nɔfɛ a ka so k'a lajɛ n'a bɛ ka seli la ala ma n bila o la ala ko n ka ci lase

ko e muhamadu ye kalan kɛ walinubayyinahu nka kuranɛ kɔni nana an k'a walawalan de liqawmin jamakulu ye ya'lamuna minnu bɛ ko dɔn minnu b'a dɔn kɔni a ko cogo di
wa kazalika a bɛ nin cogo in na nusarrifu l-ayati parce que mun kɛra sisan jiri bi dan cogo min na a bɛ falen cogo min na a falennen Akimamuw bɛ bɔ a la cogo min na ɲɔkisɛw ni tusunw bɛ bɔ a la cogo min na kira y'o walawalan adamadenw ye bon mais walawalanni in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'u bɛ ko kalama diɲɛlatigɛ kalama o y'a sɔrɔ juwifuw bɛ yen yahudiw bɛ yen n'o ye juwifu ninnu ye olu ka kitabu fɛn caman tɛmɛna a kɔnɔ recherchekɛla caman tɛmɛna olu fana ka jɛkulu la u bɛ diɲɛ kalama kojugu kuma na kuma ninnu fɔlen olu nana faamu ko muhamadu ko a ma kalan mɔgɔ min ma kalan tɛ se ka nin fɔ ce qui fait a ye kalan kɛ a y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan ka kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka na kiraya fɔ o la an yɛrɛ ka silamɛ dɔw bɛ yen kabakoba u b'a fɔ u bɛ kira defan olu ka kira defanni ye mun ye ko kira kun kalannen don a bɛ fɛn bɛɛ dɔn ah. u bi mankanba wuli na ko ala kira tun bɛ fɛn bɛɛ dɔn ko fɛn kelen kun tɛ yen dɔnni sira si tɛ yen ko kira kun tɛ min dɔn eh, olu bolo o ye kira mankutu ye mais ala ko nabiyun umiyun umiyun kabini ala ka arabukan da hmm. kɔrɔ fila tɛ umiyu la mɔgɔ min ma kalan kabini ala ka arabukan da mais u nana o umiyu de traduit k'a yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ ka fɛn dɔw ta k'a kun b'o de dɔn mm. ko mais ko kalan kɔni ko a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ sɛbɛnni kalan mm-hmm. olu bolo o ye kira ka valeur de ye olu ma min faamu ala b'a fɔ tuma min na nabiyun umi ko kira kunfin don o ye ala kira ka dalilu dɔ de ye mhm. daliluba min a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni o ye ne ma kalan aw minnu kalanna n bɛ min dɔn a t'a dɔn mais a ma kalan o kɛlɛ yɔrɔ bɛ min ala ko a ma kalan wa a dun ma kalan a kalanna jɛni fɛ a kalanna jɔni fɛ mɛ ala ka kiraw karamɔgɔw dɔnnen don ala ka kira caman tɛmɛna minnu ye lesɔn ta kilasi kɔnɔ abcd k'a kalan mɔgɔw bolo fo ka sɛbɛnni dɔn alors mɛ makan kalanbaa kun ka dɔgɔ makan jamana yɛrɛ kun ye arabu modɛli dɔw de ye hali mɔgɔ t'u ta k'u k'i ka bagan gɛn makan arabu y'u ka bonya sɔrɔ ni alakira de ye sallallahu alaihi wa sallam ah. sinon o y'a sɔrɔ yahudiyaw ni kerecɛnw kɛ bɛ ka yen minɛ de mm-hmm. u bɛ u tɛti mm-hmm. k'a fɔ ko kunfin mm-hmm. k'o dunni ko jurumu t'o la ah, ma laisa ala aha ko kunfin tɛtili k'a ka nafolo minɛ k'a dun ko foyi t'o la kuranɛ yɛrɛ de b'o fɔ u tun b'o fɔ makankaw de ma ko kunfinw bon ala kira bangena olu de cɛra sallallahu alaihi wasallam a mɔna olu de cɛra a ka histoire kelen tɛ yen n'an bɔra a ka kalanko kalama bagangwɛn jagokɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kira ka histoire bɛɛ an m'a mɛn tile kelen k'a ye walanda minɛ karamɔgɔ dɔ fɛ hmm. mɛ olu bolo a ma walanda minɛ karamɔgɔ fɛ mɛ ala ye ilimu laduniya de don a la hmm. olu de bolo o de ye valɛri ye kuwa eh, eh. la kunfin yɛrɛ kun don hmm. mɛ a ye kunjɛw dan eh, kalan ye mun ye a kalanna o jibirila de mana fɛn dɔ d'a ma ko ala ko ten wa aha wa allamahu shadidul quwa aha sanuqri'uka ala kira kalanna mɛ aw bɛ fɛ k'a kɛ kalan min ye n'a kɛra o ye yahudiyaw ni kerecɛnw ni kafirifinw ye min fɔ a ma ko darasta k'u bɛna fɔ i bɛ ka nin kabako kuma min fɔ darasta i ye kow de ɲɛɲini i y'u kalan de i y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan i ko i ma kalan i kalannen don k'u bɛn'o de fɔ a ma ko i kalanna de o tuma na mɛ i kalanna kafiriw bɛ fɛ ka a fɔ ko a kalanna tara bɛ na ni fɛn minnu ye u k'a fɔ i y'a suɲɛ an ka kitabuw de kɔnɔ i y'a suɲɛ kitabu tɛmɛnenw de kɔnɔ mɛ ala ko ko nabiyun ummi ko nabi ɲuman kunfin a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ a tɛ se ka fɛn kalan a bɛ fɛn fɔ de ni ala ye fɛn min jigin a kan ɛ mɛ n'aw tilala ka fara yahudiyaw ni nasaraw kan ah. ala kira mankututɔ aw fɛ k'a fɔ ko a kalannen kun don ninnu bɛ fɛ ka kuranɛ kɛ min ye ko kuranɛ tɛ ma bɔ ala yɔrɔ ko kira ye kitabu tɛmɛnenw de lajɛ aha o yɔrɔ bɛ fana innama yu'alimuhu basar k'a fɔ anw b'a dɔn tigitigi e muhamadu mɔgɔ dɔ de bɛ ka k'i kalan dibi la dibilama dɔ bɛ o bɛ ka k'i kalan ɔ mun ye mɔgɔw kamana gan ɛ cɛ ma kalan a bɛ ka ka na ni kabako ye o kuma na f'u ko ko dɔ de bɛ ka ka ninnu fɔ a ye dibi la a bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ ko ala ko ten munna u b'a fɔ ko a bɛ fɔ a ye dibi la parce que u bɛnn'a kan ko a ma kalan ɔ mais a sera ka nin dɔn cogo di o kuma na kuma cayara dɔw ko non ɛ a kalannen don dɔw ko non mɔgɔ dɔ de b'a d'a ma alors n'aw kira mankututɔ ko k'a bɛ kira kɛ karamɔgɔ ye jagoya la o kuma na a bɛna yahudiyaw ni nasaraw ka kuma sabati ani kafiriw ani kafiriw mais mamadu kalannen don samayɔrɔ yɛrɛ bɛ nin kuma in na a kalan tɛ wa n'a kalan tɛ jɔn de nana ni kuranɛ ye ɛ kalan jumɛn bɛ kuranɛ sanfɛ mais kuranɛ bi d'a ma don min na a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn kuma ye nin de ye a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan

n'o kun bɛ e la ko e kalannen kun don lartaba a minnu bɛ ka k'i saboter bi olu kun b'u sago sɔrɔ k'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ mais e kun tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan o yɛrɛ kun tɛ se k'a sɛbɛn mais munna kira kanu jumɛn bɛ taa mɔgɔ se i ka kira yɛrɛ ala yɛrɛ kɛlɛli ma o tɛ kira kanu ye o lalalalalalala o tɛ kira kanu ye diinɛ tiɲɛ de ye kira kun tɛ foyi dɔn a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a kalan ala de ko ten e taa bɔyɔrɔ jumɛn ɲini o na mɛ ka sɔrɔ kalanba jumɛn bɛ yen kuranɛ ɛrisarisi yɛrɛ sera ka ban kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ ma se ka ban

mamadu i kɔ don anil mushrikina ka bɔ filankafow ma e y'a faamu wa ittabi don wa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika mamadu wahayi min bɛ ka jigin ka bɔ ala yɔrɔ ka na e ma tugu a kɔ tugu a kɔ kan'o bila dɛ n'u k'i kalannen don u ko maa wɛrɛ b'i kalan tugu wahayi ninnu kɔ la ilaha illa huwa ma foyi tɛ yen ni ala kelen in kɔ wa a'rid anil mushrikina i kɔ don ka bɔ filankafo ninnu ma bi maana n'u y'i fa neni k'u to yen n'u y'i ba neni k'u to yen n'u ye fɛn o fɛn fɔ a'rid anil mushrikina i kɔ don ka bɔ filankafo ma na ka sɔrɔ n'a ye ala diya ma a tɛ k'u ka fila fara ala mais ni n ka fanga ma na dɛ n ye adamaden to a yɛrɛ ye wa hadaynahu najdayni na wa ma ja'alnaka muhammadu ne ma e yɛrɛ kɛ alayhim mɔgɔ ninnu ka hafizan k'i k'u kɔlɔsi mm-hmm. la la la la la mm-hmm. a fɔ dɔrɔn maana nin bɛɛ bɛ segin kuma kelen ma wa ma ala rasuli a banna mm-hmm. n'i ye ci lase dɔrɔn mɔgɔw sɔnna u banna mɔgɔw to yen mm, na wa ma anta muhammadu e ma kɛ alayhim mɔgɔw kan biwakilin i k'u ka ko kɔlɔsi i y'a ye o kuma na u bɛ na ni ninnu ye silamɛya ye nin yɛrɛ de ye mais tafsirikɛlaw dɔw bɛ na de du'atu ila nari jahannama du'atun ala babi jahannama ala kira ye nin fɔ ko ala abwabi jahannama ko weelekɛla dɔw de bɛ yen c'est-à-dire waajulikɛla dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ a ye na ala nɔfɛ ko mais ka sɔrɔ jɔlen de don ala abwabi jahannam jahanɛmɛ donda la i nana dɔrɔn u b'i kira a kɔnɔ hmm. ala ye nin kuma ɲuman minnu fɔ tafsirikɛla dɔw de ko ko pɛtu hmm. ala ko cogo di ala ko kira ma n ka ci se maa wɛrɛ tɛ yen ne kɔ wa ne ma i kɛ gardien ye mɔgɔw kan n k'u ka jɛnɛya dabila mais m'a fɔ i ka t'i tulo da cɛganaw ka finɛtiri la mankan jumɛn bi yan n m'o fɔ a fɔ mɔgɔw ka seli mais n m'a fɔ i ka t'i kun da mɔgɔw ka kogo la n'u bɛ ka ka seli non non non non a f'u ye dɔrɔn mais tafsirikɛlaw ko non ko nin kɛra de ka sɔrɔ bamuru ma na ko bamuru nalen ko nin binna n'i m'a kɛ i bɛ fa ninnu de nana ni mɔgɔ faga ye diinɛ kɔnɔ ka silamɛya bila ni bɔ la k'a mangoya ala de ko ta muhammadu i tɛ jagoya mɔgɔ ye mɔgɔw kan a f'u ye dɔrɔn i k'u to yen inna ilayna summa ayiwa nin aya ninnu kɔfɛ sa adamaden bɛ taa maa wɛrɛ ni bɔ cogo di fo n'a kɛra difa'an ani nafsi o tɛ kuranɛ kɔni ka sariya ye hali ameriki hali kafiri jamana bɛɛ jɛnna n'a ye mudafiw c'est à dire mɔgɔ nana bi kan mɔgɔ nana bi kan ala ko i yɛrɛ ɲini wa hali kafiri sariya ko i yɛrɛ ɲini légitime de de défense o bɛ o bɛ sariya bɛɛ la n'i sera mɔgɔ ma a ka so i sera mɔgɔ ma a ka baarakɛyɔrɔ la i sera mɔgɔ ma a sigiyɔrɔ la ka taa bin a kan sariya bɛɛ b'a bolo a k'a yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɛra i fagali ye o o kɛra i jenini ye o kɛra fɛn o fɛn diɲɛ sariya bɛɛ jɛnna n'o ye ah, mais ni o bɔra la k'a kɛ a ye seli a y'a bolo minɛ a ye don ka da fɛ n'a ma sɔn dama a y'u bɛɛ faga ah. non ni kira kun y'o kɛ maa kun tɛ to silamɛya la

al iman ala kira ko y'a dusukun de yira a takwa hahuna a ko ala ɲɛsiranɲɛ bi yan de dusukun na e i sera mɔgɔ min na i ko wuli ka seli a siranna i ɲɛ a wulila ka seli sunkalo sera i ko wa sun a sunna mais a siranna e ɲɛ ani a bɛ ala fɛ kelen don wa alors ne sirannen don ne bɛ seli ani ne bɛ ka ka siran ala de ɲɛ ka seli kelen tɛ o tuma na diɲɛ kɔnɔ ala danaya ti jagoya a tɛ se ka kɛ c'est impossible i bɛ se ka i ka se de boli mɔgɔ kan wuli ka seli wuli ka seli mais a bɛ wuli ka seli mais o kɔrɔ tɛ a bɛ ala fɛ o kɔrɔ tɛ a siranna ala ɲɛ a siranna a marabaga de ɲɛ a siranna a marabaga ɲɛ bon mais ni e ko diyagoya mɔgɔw ka don diinɛ na ni marifa b'i bolo n'u siranna o ɲɛ i ko k'u ka min kɛ u b'o kɛ mais u dusukun dalen tɛ ala la la ikraha fi din maa si tɛ se ka karaba ka kɛ diinɛ mɔgɔ ye i bɛ se k'a karaba k'a bila action de la wale i biri i wuli salamu bila sunkalo sun ayiwa an ka taa makan alikaba munumunu mais n'a siranna i ɲɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ mais a dusukun kɔni ma da ala la o sɔn tɛ ala ye mɔgɔ bɛ se ka jagoya ka don diinɛ na nin ye nkalonfin de nkalonfin o de la hali yanni k'i den degun don o don bere t'a fɛ aw selila wa paraw paraw non non eh. hmm. to k'u gɛrɛ i la a ye baro kɛ seli bi min ɲɛ seli yɛrɛ ye min ye hmm. a bɛ nafa min ɲɛ ale yɛrɛ ye o jira a la diɲɛ na yan wa fana n'i sara n'i bɛ seli walima n'i bɛna sa selibaga satɔ ka sɔrɔ i ye selibaga ɲuman ye nin de bɛ k'i ye tan nin de bɛ k'i ye tan n'i y'i denw lafaamu a la hali ni e tɛ yen ni min hakili jiginna dɔrɔn o bɛ wuli ka seli parce que fɛn de don donna na kaban o ni busa tɛ kelen ye fɛn dɔ nege donna na a y'o kanu a bɛ wuli k'o k'a yɛrɛ ma hali ni e tɛ yen parce que ale yɛrɛ bolo a ka intérêt de don mais n'a kɛra bere ye n'i tɛ yen don min na ale lafiyalen don parce que a tɛna to e bolo don o don a na taa tɛnɛmuso fɛ yen don dɔ la a na taa mɔmuso fɛ yen a ka ekɔli na yɛlɛmɛ dugu wɛrɛ la ka bɔ e ka dugu yɛrɛ la a n'o kɛra il est libre n'a ka d'a ye a tɛ seli bilen parce que ale kun jagoyara a ka seli de. fɛn nege don mɔgɔ la a kanu don a la hali ni maa tɛ yen a kanu b'a bila ka baara kɛ mais n'a kɛra berekuru ye anw tɛ n si a man nɔgɔn dɛ e selila a ye wuli ka taa misiri ala k'an dɛmɛ mana ni minnu ye nin ko nin aya in yɛrɛ tɛ yen bilen wa ma anta alehim bi hafi bi wakilin bi hafizin ko o banna ko bamuru y'o ban n'i ko min n'u ma sɔn u fa o ye tafsirikɛlaw ta ye ko aya in tɛ yen bilen ko bamuru de b'a nɔ na bamuru tɛ se ka ko dilan bamuru bɛ se ka min kɛ dɔrɔn e difa kafiriw bɛna an ka diinɛ tiɲɛ a ye wuli an k'u kunbɛn n'a bɔra o la jɔyɔrɔ tɛ bamuru la bamurutigi man man di e e ye terroriste de ye i ye mɔgɔw siran i ye bɛɛ hakili tiɲɛ diinɛ ti sɔn o ma diinɛ min tɔgɔ ye ko ɛsalam o ti o ti mɔgɔ terroriser diinu salam mɔgɔ kalan i ka sira jira a la mais n'i ye bere ta mɔgɔ nɔfɛ a b'i ka sira minɛ mais a t'i ka sira bato na a bɛ jɔ ye